Ah, ndị be anyị ụtụtụ ọma efifie ọma abalị ọma dịka ebe i si afụ ife a apụtasịana ebe anyị nọ kịta ụtụtụ ka ọ wụ ee m na-ekene ụnụ o nwere ife m sị ka m rizọvụọ emere m vidiyo ọfụ a ọfụ a gasị eh, ụfọdụ ọ na-ewe ha iwe e jikwa na-asị maybe na ife e kwuru na ha achọghọ ee eh, o nwere ife m chọ ka m gwa ndị be anyị ụnụ adazi na-eche ụnụ adazi na-eche onye ya na-agwa ụnụ ife ya na-atọ ụnụ ụtọ ife ụnụ ya na-eche wụ onye ya agwa ụnụ eziokwu ehe ọ ya aka mma ka ụnụ nụ eziokwu karịa ife ya na-atọ ụnụ ụtọ ọtụtụ n'ime anyị na-eche o nwe ife a na-akpọ oyibo na-asị they want something that will suit their ears ehe ndị ụka ya asị you want something that will suit your ears mana this case anyị achọghị ịgwa ụnụ ife ya atọ ụnụ ụtọ ife ya na-agwa ụnụ ife ya enyela ụnụ aka hmm. anyị na-anụ ka ụfọdụ na-asịzi ụfọdụ na-asị na na m na-adafie ụzọ gbasara ife m na-ekwu o nweghị ụzọ m na-adafie aka m kwụ n'ebe m kwụ dịka unu si malụ ee eh, mụnwa chọkwara nnwere onwe achọrọ m ka anyị nwere onwe anyị mana nwere ike usoro m ji chọọ adịkwa iche from usoro ndị ọzọ ji chọọ ọ meanịghọ na m na-agba ndị ọzọ mgba mba onye ọwụna nwere usoro o ji achọ ya achọrọ m nnwere onwe o nwere ife m megasịrị ụbọchị ya ife onyonyo m megasịrị eh, gbasara inwere onwe anyị ụfọdụ a na-afụ ya n'ụdị na m dị against Biafra adịghị m against Biafra at all ee eh, onye ọwụna na-eme nke ọ na-eme at the end of the day ife a na-achọ na siga anwụrụ ehe so vidiyo nke m melu ụnyaahụ ụfọdụ asị na ebe m na-asị na Bianca sị na ọ na ọ ya agba mbọ fụ na na a kpọpụtalụ Nnamdi Kanu ụfọdụ ewewe iwe ebe iwe ha na-ebido wụ na Bianca ekwesịghọrị ịnọ na gọọmenti Tinubu ebe a ka iwe ọtụtụ na-ebido nwaanyị Bianca ya eji mgbe kọwara ha sị ha Ojukwu ka ọ batara ee eh, mgbe ọ batara 1982 ka 81 nyanwa sokwa mee politiks naijiria megha ihe wee hapụ ehe even APGA ụnụ na-anụ today APGA wụ aka ọrụ ojukwu na ọtụtụ ndị etu a ka esi wee nwee APGA ehe so adịghị m against biafra at all ehe mana o nwe ife do aṅa m ma-adresị m adresị ya ya so m adresizie ụfọdụ afụ m as enemy nya wụ na eh, mgbe a na-agwa ụnụ nke na-atọ ụnụ ụtọ na eh, ụfọdụ ha afụ ya asị ha na-afụ ya asị na ọ dị mma na mgbe a ka m wụ ezigbo mmadụ mana mgbe m gwakwara ụnụ nekwo nekwo ndị be anyị ụnụ echezina onye ya na-apampa ụnụ sọ pampa eziokwu ka m ma na-agwa ụnụ ụbọchị a ka m tinyelu ee eh, Simon Ekpa nwere ife o tinyelu ee eh, ndị epik na peji ya gbasara Biafra football o tinyere ya mụnwa laikiri ya maka ụmụ ife ahụ oke awareness ka ọ na-ehelp ị ghọta mm. ọ na-ehelp a spread awareness gbasara mgbe m nwere etinye based on comment gasị ife ndị mmadụ delu good morning based on comment ife ndị mmadụ delu e ji nya mata na ụfọdụ based on a lot of comments a na-akọwa na ife ahụ e tinyelu adịghị correct na o nweghị bọọlụ a gbalụ maka asachigidoro m ee eh, dịka ọrụ m na-alụ si wee dị ị ya asachị nụ ka i wee gosi ndị mmadụ eziokwu emere ya with obi ọcha to show people that I am not against Simon Ekpa ụfọdụ na-eche na m dị against Simon Ekpa adịghị m against Simon Ekpa adịghị m against Nnamdi Kanu mụnwa kwetara na ndị Igbo kwesịrị inwere onwe ha ehe n'agbanyeghịkwa na inwere onwe adịghị easy so mgbe m tinyere that thing mgbe m bịa delete kwe ụfọdụ asị mụnwa ji wee delete nwekọtara ha na ndị kwenyelu na ndị opozuru ya gwa m na ife m tinyelu dị wrong ehika and I had to delete it maka na ọtụtụ ekwugo na na ọ dịghị correct na o nweghị ebe a gbaa the bọọlụ so ọ nya mere m ji wee wepụ ya ọ wụ na m bịa n'anya ọtụtụ kọnfamụọ na a gbalụ the ball truly ee actually a gbara bọọlụ ahụ ha yuzuru emblem Biafra yuzugasịa ha nwere ike ọ bụ na nyanwa sponsọlụ em na o nwe ka o si wee sọpọtụ the team finance ya their jersey ị ghọta so o melu um, mana na ọhọ ha nwa n'onwe ha maka inene anya ndị gbagasị bọọlụ awụ ndị ọcha meanwhile ife mfụlụ ya ka awareness adịghị m against ife ọ na-eme mana a nọ anọ mbịa gwa ndị be anyị one or two things ndị be anyị achọghị ka ịgwa ha anything wụ um, na ife ahịa ma ọ na ife awe ife a na-achọdowe ife ya atọ ha ụtọ and mụwa ahọ ụdị mmadụ ahụ ka m bịa na-agwa ụnụ ife ya atọ ụnụ ụtọ all the time Em, ụfọdụ oge okay nee ka esi wee sị na Simon Ekpa nọ n'ime kịta inene ọtụtụ ndị DOS dị happy ọrụkwa na onye DOS nọ n'ime ọtụtụ ndị a- autopilot adị happy ndị be anyị fụọ na anyị adịghọ united and ọ ife a na-edissuade na-eme ọtụtụ ndị na-ene anya kelee ebe anyị abanye ha ya amazi ebe anyị abanye hmm? anyị na-agba onwe anyị mgba mgba ime n'ime the IPOB enwere ụfọdụ asị na autopilot ụfọdụ asị na DOS na-agba onwe ha mgba ịwụrụzi onye nọ n'ilo shi join egwu a na-atụzị ịmahọ nke wụ nke ịmahọ nke ịya join na ofe eluo so ụmụ ife a enechakwuo na m anya na-asị ehm, enwe biafra na ọdụ ka anyị nwekwa another civil war before ọ balance ya anyị ekwesịghịzi inwe civil war ọzọ so ndị be anyị adịghị m against Biafra at all mana mma na-agwa ndị Igbo nke wụ eziokwu mfụkwa ife dị ka aghụghọ mma agwa ndị be anyị onweghị deviation m na-eme etu nsi wee kwụrụ since ka nsi kwụrụ etu nsi wee kwụrụ ka m kwụ um, ka m gwa ụnụ eziokwu you don't have to agree with whatever anybody says na m na-eso mmadụ ọ dị mma mana ọ meanihọ na ife onye ahụ niile ife ahụ niile onye ahụ na-ekwu na mma ekweta ọ mbịa nhọlụ ife nchọlụ ehe mana ọ meanihọ na mma atụfu onye ahụ mma atụfu ya atụfu na mbịa nhọrọ ife ọ chọrọ ịmala ife ọ na-ekwu onwe ife na-akpọ oyibo asị gị deduce from what you hear ehe so mbịa mpikie ndị dị mma ọ bụrụ ife onye ahụ ekwu na ka mma eso mhm. and ụnụ ya aghọta na ndị na-eme fọ ndị na-eso ndị biafra ndị isi biafra ụnụ ya aghọta na mmadụ ka ha wụ ee mmadụ nwere ike ịdafie ụzọ ha nwere ike ime mistake ha mezie mistake ahụ e, ofu onye asị na ha mere mistake e, ngịnwa abịazie e, na onye adafego ụzọ na ọ hazi ekwu ife a na-ekwu na m mabu this guy before this guy nọ n'Igbo Area TV na ọ na-adị akwụ n'ife a na-ekwu na kịta na ọ dafego adafeghị m adafe o nweghị mgbe m ji dafie no m fụkwa nke m likeri ngwa etu i sikwa eso ha ka mụnwa si esokwa o nwee ife m feelụ na mụ alikehọ etu e si eme m complain na ọ wụ mmadụ ka m wụ so ndị be anyị o nweghị ndafie m dafie ee eh, mana dịka m si gwa ụnụ mụnwa nwere my own stand ee eh, stand mụ dị different from nke ụfọdụ anyị nwa nọ na group e nwere group anyị nọ ife anyị na-alụgodu wụ ka anyị kpọkọnyeta ndị Igbo ọnụ ka ndị Igbo kwukọwa okwu ọnụ ọ ife anyị na-alụ ee eh, and mụnwa kwetalụ na ọ wụgodu na anyị ka na-eche Biafra ya abịa site n'ike nke Chineke ọ wụgodu na anyị ka na-eche ndị be anyị nwere ike ịna-emekọ ife ọnụ ebe ọ wụna a na-asụ asụsụ Igbo anyị na-agba mbọ ka anyị unite ha ị na-aghọta ebe ọ wụna a na-asụ asụsụ Igbo Eh, ọlụ anyị wụ ka anyị unite ha ị na-aghọta so na ife anyị na-eme esokwa na ife a na-eme ọ part of it ee eh, m nekwaa anya gbasara Biafra mgbe e mebu Biafra dịka m si wee gwa ụnụ ọ bụrọ sọ ndị Igbo nọ na ya mana i nezie anya kịta ọ dịka ọ sọ ndị Igbo bu ya n'isi isi ndị ọzọ gasị so ndị former south eastern region ahụ so wee mee eh, good morning sir fine sir ndị south eastern region ahụ so wee mebe ya mmadụ one n'ime ha kwenyere na ya ofu ofu onye ị nọkata ị fụ ofu onye ị nọkata ị fụ ofu onye mana ebe e kwenyere na Biafra n'igwe wụ ndị Igbo wụ ndị kwenyere so m bịazie nechaa ya anya m sị na ọ ka mma rị ka anyị mee ife ndị Igbo a sị ọ wụ ndị Igbo anyị enwere onwe ha Igbo enwere onwe ha mana ka anyị mewe ife ndị Igbo ijikọta ndị Igbo anyị jikọta ndị Igbo anyị ekwuezie edozitụ ife n'ime Naijiria anyị nọ ee eh, anyị ekwuo kwukọọ okwu ọnụ unite ya ehe mgbe ahụ anyị esikwuo ezigbo ike anyị na-achọzi ịpụ ọ dị easy ehe anyị ekwekọtago ọnụ aka m prefer Igbo nation than Biafra because Igbo nation ndị na-asụ asụsụ ofu asụsụ anyị na-ekwekọrịta karịa karịa ndị um, ndị aha asụ asụsụ anyị so mụnwa ka believe na homogenous Igbo nation mm. ebe enwere sọ ndị Igbo o kwere omume karịa ebe enwere ndị asụsụ ndị ọzọ na-agaghịla anyị aja na garị i jee na country dịka Spain na ọtụtụ countries ị fụ na ofu asụsụ homogenous nation ọ bụrụ na ọha ofu asụsụ ị notice na 70-80 percent na-asụ ofu asụsụ ọ na-ekwe eme mana ịbịa na naijiria ee ife mere na naijiria ekwe ha aga aga awụ ọtụtụ naijiria dị multiracial o nweghị onye ya-ekwe ka e probe onye be ha ọtụtụ ife ọjọọ na-eme ị fụ ndị akwụnyelu ndị be ha country nwere ofu asụsụ na-adị easy ịmanage i mejọọ a gwa na i mejọna maka ndị bụ ụnụ mana ha nwanyere mperi mmejọ etu a ka o si wee dị adịghị m against ife a na-eme no ọ ife na-adị ịgbazi mmadụ ọnụ eme mistake sị nekwa ebe eme mistake ehe o nwe mgbe m ji dụ against Biafra mana m ka achọ nnwere onwe nke anyị ebidogodu nwere onwe anyị n'ime naijiria anyị bidogodu thinkịwa ka ndị igbo godu carvụọ out ebe ha na-asụ igbo ebe a na-asụ igbo abụrọ sọsọ south east ee eh, ma south south oh, ma even middle belt o nwegasịrị ebe a na-asụ igbo anyị ncha ekwekọrịta a sịkwa na ndị ọzọ na-eme ife ndị ọzọ ha ya eme dịka i nwelu biafra a ya na-eme ife a ya na-emekwa ife a na-eme eh, mana m na-agwa ụnụ nke m kwenyere adịghị m against biafra na ndị sị na mụ dụ against ya mana enwere m ike sị ife dị etu a na ife dị etu a na m alike ha eh. that is my view so adịghị m oppose afụna m ụfọdụ sị na ọ na-edeviate well nke ịmazikwa ife m ma wụ na m ya-agwa gị eziokwu mụnwa fụrụ ndị Igbo n'anya ee eh, first of all wụgodu ịfụ ndị Igbo n'anya ehe m chọ ka Igbo nọkọọ mekọọ ife ọnụ ehe ee Biafra ya abịa mgbe ọ eji bịa ịghọta ọ ya abịa mgbe ọ eji bịa n'ime Naijiria anyị ya na-ekwukọrịtago na-alụkọrịta mana mụnwa ekwenyeghụ na ndị sị na a ya-emebisigodu wee dozie ekwenyeghị m emebisigo mbụ 1967 68 69 emebisiri emebisi e destroyed ife anyị anụzi ụdị ọgụ ahụ ọzọ ife niile anyị emelụ anyị na-edeli ya edelu nwayọọ nwayọọ chineke mee mgbe o ji uche chukwu ji mee anyị enwere onwe anyị ebilivozi nnọọ ụdị ahụ na anyị abịakwa mebisịa ife eh, maka ụfọdụ na-akọwara anyị ụfọdụ bịa na my comment section abịa ịgwa m na anyị gbasasịa ife a na o nwe ife ọ wụ ha ah, na anyị edozikwa ife niile ekweghị m ụdị ahụ ee eh, ọ wụ nya mere iji ha okwenye n'ife m na-ekwu nke mazụwa mana dịka m sịbu ụnụ eziokwu ka m na-agwa ụnụ ma atụrụ ụnụ asị ebe a ka ntị ka ha bịara